ndị be anyị daalụnụ aga m eme vidiyo nke a n'Igbo emechakwa m ga-emekwu ya n'asụsụ ndị Briten maka na o mesịziri doo m anya na ọtụtụ ndị be anyị ada asụzi Igbo mana m ebido with asụsụ Igbo nwanne anyị nwoke a na-akpọ Peter Obi onye Agụlụ o mere Nigerians ife ndị oyibo na-akpọ excite ahọ gara aga maka etu o si wee chị etu o si wee du Anambra steeti ọfụma millions of Nigerians were excited by nwanne anyị nwoke a n'ikwu eziokwu ọ gbakwara m gharịị na ndị Naijiria nwere ike ịkwado onye Igbo maka experience na-egosi m na-egosikwa onye ọbụla chọrọ ịgwa onwe ya eziokwu na igbo wụrụbedu gold and diamonds on the average na nigerians ga-asịsị tụfue mana maka na ọnọdụ ndị naijiria jọọna njọ hinne nigerians ataana afụfụ hinne ha wee nabata peter obi a bịakwu n'anya ndị ya na ya na-azọ onye ga-edu naijiria ma onye ga-achị naijiria o nwede ebe ihe e si woro ha tụnyere ya Nigerians wee kwadoe ọ bazi uru anyị kwuo etu elekshọn si wee gaa ọ baghị uru ịtụ iri ọnụ mana anyị ama ntụnyere ya ọnụ mana anyị kwesịrị isi na ya mụta ife Peter Obi kacha mma na ndị pụtaanụ mana ndị ọnụ ruru n'okwu na Naịjirịa ekwero na ọ ga-achị Naịjirịa ekwero na ọ ga-edu Naịjirịa ekwekwu na ọ ga-edozi Naịjirịa m wee na-atụta aro Naịjirịa achọghọ Peter Obi Peter Obi ka m sikwa n'ụzọ ọzọ wee bata akwadokwara m Peter Obi maka ife gụrụ nwata agụụ a sị n'anya erinie o toru o zuru ka e mee o toruru idu naijiria o toruru ịchị naijiria ọ na-agụkwu ya agụụ ịchị naijiria ife ndị oyibo na-akpọ legitimate o nwere legitimate right ịchịnụ so akwadoro m ọ bụrụ ife na-agụ ya agụụ ya na-etinye anya n'inweta ya mana otu ajụjụ m na-ajụ bụ ọ bụrụkwa na ịchị naijiria na o nwetaghị kedụzie ife ọzọ ife m ji ajụ ajụjụ a wụ na etu a o si belivu mụnwa si belivu kwuo na ọ ya enyere naijiria aka etu a ka mụnwa si belivu kwa na Peter Obi ya enyewuru ndị Igbo aka maka ọ bụrọ sọsọ ndị naijiria ka Peter Obi mere excite na Peter Obi mekwuru ndị Igbo excite ife ndị Igbo na-achọkwanụ kịta awụ onye dịka Peter Obi a nwere ike ịpụta sị ndị Igbo na-echigharị mkpụrụ mmiri enweghị ebe ọ ya edu ụmụ okorobịa je na ịgba akwụna enweghị ebe ọ ya edu ụmụ agbọghọbịa je onye ọbụla chọrọ ofu ife dị mkpa na-eme ọ sụọ ya n'igbo ndị igbo ya egekwa ntị maka ofu ife m chọrọ ka ndị igbo ma Peter Obi a ha kwụsị iche wụ na ọ sọsọ ị wụrụ gọvanọ ka ị ya agbarụ ndị igbo mbọ onye wuberu the modern Igbo nation nke a mụ na gị nọ na ya taa ọ Nnamdi Azikiwe and oge o mere ya wụ oge ọ wụ president Igbo State Union ọ bụghị oge ọ wụ president of Nigeria Zik emechanara ndị Igbo ife niile ọ ya emere ha oge ọ wụ president Igbo State Union oge ọ wụzi president of Nigeria nwezi ife o mewuru ndị Igbo because ọ wụrụgo Nigeria niile nwe ya mana oge Zik lidiri ndị Igbo oge Zik duru ndị Igbo oge ahụ ka ndị Igbo banyere na katigori a sị na ọ ha kacha emuvu forward n'ụwa ya wụ nwanne anyị nwoke Peter Obi ndị Naijiria nwere ike ịsị na ị ma nchị ndị Naijiria nwere ike ịsị na ị ma ndu and anyị ama m mmabakwa na anyị ama mmaba n'ife ya ebutere anyị ọgba aghara na ha sị na ị ma nchị mana o nweghị onye igbo ya asị na ị ma ndu ndị igbo karịa gịnwa na onwe gị o Peter Obi ife m ji etinyesi ụmụ ife a na vidiyo wụ na igbo ekewasịana ọ wụ na igbo ekewasịbeghị gị nwa Peter Obi bịa Amerịka ị nwere ike ịjụ kedu etu m ya esi fụ onye dịka Remy Ilona nwoke too chere ibie anyị ncha wụrụwa ọgụkwa okenye mana igbo ekewasịa na o nwezi onye na-ajụ ese ụmụnne ya again especially ọ na ha anọghọ n'ofu economic bracket okwu m gwara gị abụghị okwu ọjọọ okwu nwanne ya-agwa nwanne ibe and ife m ji wee gwa gị ya wụ na enwe vacuum enwere vacuum and ị ya-efill ya enwere vacuum n'Igbo society and ị ya-efill ya ị ya-efill that vacuum ị nọ na position izi ndị Igbo akọ na uche amamife onye rie taa nya dewe obere echi onye ọbụla wepụ aka na ife ọjọọ ọtụtụ ya-ege gị ntị maka ọ dịkwanụ anyị mma ọ dụkwara naijiria anyị chọrọ ka ọ dịrị mma mma ya dịbagodo otu a